Dia dhíob agus bhur gcéad fáilte chuig an gcraoladh scáileáin seo do mhúinteoirí na Sraithe Sóisearaí. Seo é an chéad chraoladh scáileáin do mhúinteoirí nuatheangacha iasachta. Rinneadh a chur le chéile d'fhonn cuidiú le múinteoirí nuatheangacha iasachta cíoradh a dhéanamh agus léirmhíniú a fháil ar an 39 toradh foghlama a luaitear sa tsonraíocht. Féachtar le cúnamh taca a thabhairt agus a chur ar fáil do mhúinteoirí nuatheangacha iasachta, pleanáil a dhéanamh i gcomhar maidir le torthaí foghlama a roghnú, an mheasúnacht a thabhairt de réir a chéile, agus deiseanna foghlama a leagan amach dos na daltaí a bheidh lánspéisiúil tairbheach. Tá bileoga eolais éagsúla ag gabháil leis an gcraoladh scáileáin seo. Sa chás gur mar roinn ábhair atáthar ag breathnú ar an gcraoladh scáileáin seo, roghnaítear aon mhúinteoir amháin sa roinn a stiúrfaidh an plé mar áisitheoir don chruinniú, agus cinntítear go bhfuil na bileoga ar fad ag gach múinteoir sa roinn is gá chun na gníomhartha éagsúla a dhéanamh. Tá na bileoga ar fáil le híoslódáil ón láithreán gréasáin www.jct.ie Is féidir le múinteoir aonair breathnú ar an gcraoladh scáileáin seo chomh maith agus na gníomhartha a dhéanamh de réir mar a théitear ar aghaidh. Déantar roinnt de na prionsabail treorach a ghabhann leis an tsonraíocht maidir le nuatheangacha iasachta a phlé le linn an chraolta seo agus féachtar le cúnamh a thabhairt dhuit eolas níos fearr a chur ar na snáitheanna éagsúla agus na torthaí foghlama a luaitear sa tsonraíocht. Sula dtosaítear ag plé le torthaí foghlama faoi leith, tugtar chun cuimhne ar dtús roinnt de na prionsabail treorach atá ag rith leis an tsonraíocht maidir leis na nuatheangacha iasachta. Sé atá i gceist le toradh foghlama, ráiteas faoin eolas, faoin tuiscint, faoi na scileanna agus na luachanna ba cheart a bheith ar chumas ag an dalta a chur in iúl tar éis staidéar a dhéanamh ar nuatheangacha iasachta sa tsraith shóisearach. Déantar an craoladh scáileáin seo a stad anois, le bhur dtoil, chun an mata pleanála maidir le torthaí foghlama a dháil‌eadh ar na múinteoirí ar fad, agus léitear síos trí iomlán na tríocha naoi dtoradh foghlama d'fhonn réimsí eolais, scileanna agus luachanna éagsúla a thabhairt chun suntais. Sa chás go bhfuiltear ag obair mar roinn, b'fhéidir gur mhaith libh dealú ó chéile i ngrúpaí éagsúla a dhíreoidh ar ghnéithe faoi leith, mar shampla, grúpa amháin ag díriú ar eolas nó lón ábhair, grúpa eile ar scileanna, agus grúpa eile arís ar luachanna. Tá na torthaí foghlama ag tíocht a bheag nó a mhór leis an gcrios A i gComhchreat Tagartha na hEorpa i ndáil le Teangacha, CEFR, banda A a 1 agus A a 2, agus de réir mar a leagtar amach an tsonraíocht iad. Is toradh tar éis don dalta trí bliana staidéir a dhéanamh atá i gceist. Tugtar cuntas sonrach maidir leis na torthaí foghlama ar a mbeidh súil leis ón dalta maidir le gnóthachtáil agus acmhainn feidhmiú sa sprioctheanga. Tagraítear do réimsí faoi leith den úsáid teanga, úsáid phoiblí, úsáid phearsanta, agus úsáid maidir le cúrsaí oideachais, atá oiriúnach i ndáil le haois na ndaltaí agus a dtaithí saoil. Is féidir an craoladh scáileáin a stad anois, d'fhonn na cuntais i gcáil agus a mbaineann le criosanna a 1 agus a 2 a léamh. Cuirtear nuatheangacha iasachta na Sraithe Sóisearaí ar fáil ar chomhleibhéal. Rinneadh na torthaí foghlama a leagtar amach sna táblaí a leanas a thabhairt chun cinn, dá bhrí sin, mar thorthaí neamhshrianta a bhaineann leis an uile scoláire, ní ag aon tráth amháin ná chomh mór nó chomh beag céanna a thugann daoine na scileanna neamhshrianta seo ar fad chun cinn. duine ann fhéin, gach duine againn. Nuair a bhíonn daltaí ag foghlaim ar chomhleibhéal agus modhanna éagsúla foghlama agus measúnachta in úsáid, ligtear dúinn teagasc difreáilte, foghlaim dhifreáilte agus measúnacht dhifreáilte a thapú. Déantar an craoladh scáileáin a stad anois. ionas gur féidir leis an ngrúpa plé a dhéanamh ar na bealaí inar féidir le scoláirí de leibhéil éagsúla cumais toradh foghlamtha uimhir 2.6 a bhaint amach. Tá 39 toradh foghlamtha eagraithe de réir 11 ceann de ghnéithe a rangaítear de réir trí cinn de snáitheanna, cumas cumarsáide, feasacht teanga agus eolas soch-chultúrtha agus feasacht idirchultúrtha. Déantar iad a thabhairt chun cinn ar bhealach slánchóirithe. Tá tábhacht le gné seo an tslánchórais a choinneáil san áireamh agus torthaí a roghnú. B'fhéidir gur thug sibh chun suntais smaointeoireacht ardoird a bheith i gceist le roinnt torthaí foghlamtha seachas a chéile. Déantar staidéar tamaill go meastar an t-ualach cognaíochta a bhaineann leis na briathra atá in úsáid, ag tosnú amach ar gach ceann de sna torthaí foghlama. Mar fhocal scoir, luaitear roinnt de sna teachtaireachtaí is tábhachtaí maidir leis an tsonraíocht i leith na nuatheangacha iasachta.

Tá nuatheangacha iasachta na Sraithe Sóisearaí leagtha amach ionas go dtagann siad, a bheag nó a mhór, leis an gcrios A i gComhchreat Tagartha na hEorpa i ndáil le Teangacha. Pointe 3. Cuirtear na nuatheangacha iasachta sa tSraith Shóisearach ar fáil ar chomhleibhéal.